a ma kɛ n'u dusu kasili ye mm, mm, mm. ee nin man ca bi dɛ Jɔnti Sedu o den man ca bi an maa joli joli bɛ yen i k'a dɔn an kalannen don nafolo b'an bolo Jɔnti Sedu se b'an ye dugu ma jɛ i k'a dɔn musokɔrɔba fililen bɛ fankelen fɛ cɛkɔrɔba fililen bɛ fankelen fɛ paraw Jɔnti Sedu papa mama ça va ko bɛ cogo di bon n bɛ tɛmɛ samedi yan ciw ka ca ciw ka ca paraw i taara Affaires jɔlen don mɔgɔw bɛ ka n kɔnɔ bureau la, a mago bɛ malo la, n bɛ taa n ka dossier nɔfɛ a, o b'a sɔrɔ a ka so, awɔ, a mago bɛ fruit la, o b'a sɔrɔ a ka so, ɔhɔ, i bɛ baarakɛlaw sara i bɛ climatiseur sara, climatiseur b'a kunna, nka temps t'e bolo waati si ka t'i sigi ka cɛkɔrɔba in lamɛn ka musokɔrɔba in lamɛn, o temps t'e bolo tuma si, o bɛ danga se maa ma, ɛ Jɔnti Sedu, ee dee, Jɔnti Sedu, ɔhɔ o tɛ maa lafiya o mm, mm, mm. hami ni jɔrɔ min bɛ bangebaa la n'a bɛ o miiri a kɔnɔko fɔ ɲɔgɔn t'a bolo ale yɛrɛ bɛ tila ka sira e ɲɛ sabula i bɔra ka fɛn minnu ta ka n'a d'a ma nka i yɔrɔ janyalen don a la a bɛ sira i ɲɛ ala kana an bangebaaw sira an ɲɛ lahawla wala kuwata ami ee ja ala b'an fɛ dangadenya man ɲi dɛ ami Jɔnti Sedu bi ye juma ye ka waati koronnen bɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ kɔrɔta ka walanda in de ka ɲi i bɛ maa caman de kisi jahanama kɔnɔ ala la i bɛ dugawu sɔrɔ walahi walahi dangaden ka ca koyi ee ee ee du ja dangaden ka ca u t'a kalama ne fa ne salon y'a bila ka taa makan a bɛ taa makan ɲinan n ye musokɔrɔba bila n ye so jɔ ka d'a ma n ye so jɔ ka di n fa ma i b'i disi gosi temps t'e bolo ka t'i fa ni ba lajɛ ne bɛ nasɔngɔ di ka taa don o don ça suffit pas e bi kuran sara don o don ça suffit pas ça suffit pas e mago t'i fa la i mago t'i ba la i t'i sigi u kɔrɔ ka baro kɛ k'u ka tɔɔrɔ dɔn k'u kɔnɔko dɔn Wallahi. karamɔgɔ ko i dangaden furururu mɔrɔ mɔrɔ e de la Un. mɔrɔ e de la Brrr. ne karamɔgɔ ko k'i dangaden furururu mɔrɔ il faut avoir du temps pour ses- pour, pour, pour les Est-ce que- parents est-ce que aa wulibali filɛ dɛ Jɔnti Sedu ɔhɔ an ka temps sɔrɔ an bangebaaw ne tɛ matfan ye minnu ta kelen kelen de b'u bolo Jɔnti Sedu k'a dɔn n'a tununna u la don don o don u bɛ boli fo ka taa diɲɛ wuli u tɛ kun a la ee ee minnu ta kɔrɔlen b'u bolo il faut avoir du temps pour ces gens-là awuzu bilahi mina setani rajimi alahuma sali ala seyidina Muhamadi wa rasulu lahalaseyi lahalaseyi la lahalayi

ye belebele n'o ye ɲɔrɔnkaw ka asarafu asarafa ye Mbuye Ayidara don ko don dugawu bɛ kɛ mali ɲɛ jamana in bɛ diya i bolo don Jonti Seydou kunun ko min ye mɛ kalo tile tan ani fila ye douze mai a Seyidu Usumani Madani Sherifu Ayidara k'a ka anniversaire ye i y'a fɔ Jonti Seydou ne y'a fɔ a ye n ko i k'a dɔn a kelen tɛ wajulikɛla ye yan'a ka wajuli k'a ka dɔn ka se bi ma a y'a sɔrɔ wajuli bɛ kɛ mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ afisi kuranɛ caman bɛ mali kɔnɔ a y'a sɔrɔ alimu ni waliju o caman bɛ jamana in kɔnɔ Jonti Seydou Usumani Madani Sherifu Ayidara yan'a ka bɔ tamani ka na bamakɔ a ka dɔn Jonti Seydou k'a dɔn min ye diinɛ ye a fɔbaa caman tun bɛ jamana in Jonti Seydou mun b'ale ta kan fili de kɛra kuranɛ kɔnɔ a nana k'o de tilen sikeyi mm. wajulukɛlaw fililen ale de nana k'u tilen dɔnnikɛbaw fililen a nana k'u tilen walahi eh, wulibali o de la an k'a ma ko wulibali wulibali ala ka si da an n'a ma ami ami Jonti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali mhm. Mali kura taasira taasira o ye jɛmukan kura ye min sigilen don arajo Mali fɛ Jonti Seydou k'a dɔn n ka musoko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye a ma daminɛ a ma daminɛ Jonti Seydou k'a dɔn minisiri min n'a bɛ nafolo kunna bɔbɔ don Jonti Seydou k'a dɔn maa kalannenba Ɔhɔ. cɛ pasannin Jonti Seydou nka ka da n kɔrɔba ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Ɔhɔ. a ɲɛ dɔnna Sanu. sabula Ɔhɔ. ni baarakɛla kɛra ko a tɛ kalo sara sɔrɔ Ɔhɔ. jamana bɛ jɔ Jonti Seydou k'a dɔn ayiwa jamanadenw ni wari tɛ sɔrɔ wari tɛ tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen ko mali ka gɛlɛn Ɔhɔ. Jonti Seydou tiɲɛ don mali ka gɛlɛn Tiɲɛ. an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ nka e ka nasɔngɔ ma tiɲɛ Ɔhɔ. ne ta ma tiɲɛ Ɔhɔ. an bɛɛ bɛ kini dun ni ala ni kira jɛnna n'a ye tilegan in na Eh, dɔ bɔra ne ka nasɔngɔ la dɛ Ɛɛ, ɛɛ, nkalon don sa walayi a ɛɛ, jiginna bɛɛ bɛ kini dun ne bi ne kun bi to ka surafananin tobi mɛ Ah, ah. sisan su ni tile de bi tobi Ah. ah ko Jɔnsi tiɲɛna koyi Seku, ahɔ malikura taasira Ɔhɔ. jɛmukan min ni ɲininkali bɛ kɛ ka ɲɛsin minisiriw ma Ɔhɔ. min ye sanu ye mm. min bɛ nafolo kunna Jonti Seydou k'a dɔn a ma dogoli kɛ kuma na a y'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan mm-hmm. gɛlɛya bɛɛ mm. jamanadenw gɛlɛya bɛɛ min ye gouvernement ye gɛlɛya bɛɛ mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la gɛlɛya bɛɛ o ye tiɲɛ ye mm-hmm. min ni min nana ni gɛlɛya ye Jonti Seydou k'a dɔn a da donna a fanba la a la fanba a dɔnnen don CEDEAO mm-hmm. ani UEMOA ka gɛrɛntɛ min n'o bɛ mali kan Jonti Seydou k'a dɔn janfa juguba o k'i bɔ a la ban ɲumankɛw Jɔni Sedu i k'a dɔn ayiwa min ye san wo san ye olu bɛ dɛmɛ min di olu y'u bolo d'u kɔnɔ Jɔni Sedu i k'a dɔn o gɛlɛya fana bɛɛ a ko n'o tɛ n'i ye mali ta k'a lajɛ seba ban ye Ala kelen bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an ka fa bɛɛ lajɛlen la ko n'a ta bɛɛ janto yɛrɛ la o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka jiidi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ba ɲumankɛw Jɔni Sedu i k'a dɔn miliyari kɛmɛ saba ani bi seegin u k'olu de mako bailleurs de fonds Jɔni Sedu i k'a dɔn olu y'o tigɛ o tigɛlen min kɛ gɛlɛya in kɛlen k'a sɔrɔ Jɔni Sedu foyi ma sɔrɔ u tɛgɛ miliyari kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn ni fila jɔdaba t'o la jamana kɔnɔ nka o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ sɔmina Jɔni Sedu i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛna jamana sɔrɔ o de la u ye nafoloba ɲini k'o bila kɛrɛda fɛ dɔɔni dɔɔni kabini gɛlɛya in daminɛna don min ka na bila bi la i y'a mɛn ko baarakɛlaw ka sara tigɛra wa o ma kɛ Jɔni Sedu i k'a dɔn o ye janto yɛrɛla ye a ko k'i bɔ a la Sanu y'a jira k'a fɔ wari min ye ni bɔ lahawula wala kuwata bɔbani wari Jɔni Sedu min na n'i ye kuma bɛ kɔfɛ a ko k'i bɔ a la Jɔni Sedu i k'a dɔn jamana yɛrɛ jateminɛ kɛ ni gɛlɛya in kun dɛ cakɛda cakɛdaba caman bɛ yen minnu sigilen b'u sinsabara kɔnɔ i n'a fɔ komina n'o ye COMATEX ye Jɔni Sedu i k'a dɔn k'u y'a ŋaniya bi lako tɛ k'a fɔ conseil des ministres senfɛ COMATEX ka wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn COMATEX a ka wuli ka jɔ a sinsabara kan gami Jɔni Sedu i k'a dɔn kun dabali tigɛlen d'u fɛ sabula o wariko an'o nafoloko bɛɛ lajɛlen kun ɲɛnabɔra Jɔni Sedu i k'a dɔn o k'i bɔ a la baarakɛla minnu bɛ yen ka kɔrɔ olu ka jurumisɛnnin min bɛ yen miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ Jɔni Sedu i k'a dɔn y'a ɲini k'o fana sara a k'o y'a damata wari bɔ ye cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma OHM Jɔni Sedu i k'a dɔn juruba fana tun b'o la u y'a ɲini k'o bɛɛ lajɛlen fana sara k'a ban mhm. min bɛ se k'a to cakɛda in a wulikajɔ n'a cɛsiri n'a yelen o bɛ se ka bɔ tuguni Jɔni Sedu mm. a ko waati kelen de taara bɛn ni gɛlɛya in ma mm. OHM OMS OMS ayi OHM OHM de bɛ yan ayiwa taa n'a ye OHM OHM Jɔni Sedu san tan ni duuru i k'a dɔn gɛlɛya t'a sɔrɔ bilen o nafoloko fana kun ji dilen don o wari bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ miliyari kɛmɛ ani tan ni duuru sefa wari ma Jɔni Sedu mɔɔw bɛ kule la kurantigɛ barika ka bon kuran tɛna a bɛ cuni jɔni Jɔni Sedu a k'o ye wajibi ye dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen don Jɔni Sedu i k'a dɔn diɲɛ bɛ wuli sa mali kuranko a tɛ gɛlɛya bilen sabula u ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan u ni minisiri min bɛ kuranko kunna Jɔni Sedu mali kuranko gɛlɛya dɔnnen don kabini bi lako tɛ kabini indépendance tara ka na bila an bɛ don min na ko bi wasa ma don kuranko la wulikajɔ ma kɛ Jɔni Sedu i k'a dɔn miliyari ba fila ani kɛmɛ fila ni mugan ni fila to ki to mɔgɔ bɛna kuran san bolo o jɔlen don walahi ɛ Côte d'Ivoire kura an b'a segin o ma a bɛna k'i ɲɛna o a ko o minan an'o jateminɛ wa wari ma bɔ kunfɛ dɛ k'a fɔ wari de bɛ ta ka di maa ma journaliste Sedu abada lezi o tɛ a ko wulikajɔ n'o cɛsiri journaliste Sedu k'a dɔn u y'o dabali tigɛ k'an don nin gɛlɛya in kɔnɔ a ko mɔɔw bɛ fɛn caman ye kɛnɛma duguduguma ani wulikajɔ ni cɛsiri u bɛ baara min kan k'a kɛ jamana ɲɛtaa don journaliste Sedu i k'a dɔn ministre de l'économie Sanu min ye bɔbɔkɛ in ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi olu hami ni miiri ye min ye mm. jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min sabula nin gɛlɛya gɛlɛya min dara ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ don mhm. ka jamana turu a mɛ Jakite n'i bɛ kɔrɔfɔli kɛ a kɛ dɔɔnin ye n'o tɛ an tulo bɛ kumakan na journaliste Sedu ɔhɔ sɛbɛnnikɛla ko ɔhɔ a mana tigɛ da o da dala dala i k'a dɔn don nataw la mhm. i k'a dɔn jamana in ka yiriwa den bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama sabula kabini nin banfula coronna kun na CEDEAO fɛ mhm. i k'a dɔn a nana ni wɔsi caman ye nka siga tɛ min na journaliste Sedu i k'a dɔn an ka bankiw ani warisɔrɔ bolo minnu bɛ jamana kɔnɔ jandolen don o la sabula min ye jamana faamaw ye u tun bɛ dakabana mobili minnu boli wariba kule min bɛ d'u ma journaliste Sedu k'a dɔn o fana bɛɛ lajɛlen de dabila la min bɛ se k'a to u bɛ tugu tugu ɲɔgɔn na pikapu o bɛɛ dabila la pikapu jalanin u b'o de kɔnɔ bɛɛ jɔra Asimi ka fanga ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sa ni k'a bɔ Le Triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara de bin tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvel Horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye toguna a tarawele ye ni y'a ka sɛbɛn ye toguna ko hmm. n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn hmm, hmm. fɛn min ye jamana gouvernement ye tajiko kuma a gwɛlɛyalen bɛ wulikajɔ ani jija ka kɛ joona jamanadenw mago bɛ se ka dilan cogo min fɛn min ye taji ye a litiri miliyɔn naani u y'o de doni ni ka don an ka jamana kɔnɔ kunun aa ah, ha
Jɔnti se yanni ka taa tajko la taama bara ka kɛ bufasi la an ka ciden bɛ sɛ sɛla defase mili tɛ ko bɛɛ ka bɔ ka hame sɛkɔrɔ don bi o taama de bɛ yen ma an ka ciden don a bɛ kɛnɛ kan ma ika sa Ayiwa o tuma Mayiga na laban k'an weele n'a tulo b'an kan na naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hmm. fɛn min ye alamisadon ye mɛkalo tile tan ani fila mali ni konakiri cɛ siraba kɔni a bɛɛ lajɛlen de minɛ na hmm. remorque bi duuru ani fila hmm. minnu ye remorque citerne ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen sɔnsɔnlen don taji la duwani ɲɛma n'o y'u ka directeur ye inspecteur général amadu kɔnate fɛn min ye office national des

Sɛbɛnnikɛla ko taji ko gɛlɛyara sabula taji tɛ dilan mali la a bɛ bɔ jamana minnu kan n'o ye jamana baw ye olu yɛrɛ taji ko kɔlɔlɔ bɛ États-Unis faransi olu ye kule k'a bɔ a mɛnna yen jamanadenw yɛrɛ fɛn min ye taji a gɛlɛya kojugu olu bɛ t'u jɔ station de la u bɛ kasi sɛbɛnnikɛla ko a ko mali mɛnna n'a ma gɛlɛya dɔn ala ni jamana marabaw ye fɛɛrɛ ani taabolo minnu sigi sen kan min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko hali an dafɛ jamana dɔw bɛ yen taji ko dɛsɛ nana yen a mɛnna burukina fɛn min ye sɛnɛgali ye ale yɛrɛ min bɛ kɔgɔjida la ka fara fɛn min ye nizɛri jamanaw kan nin bɛɛ lajɛlen ye kule k'a bɔ taji ko gɛlɛya y'a sababu ye sɛbɛnnikɛla ko nka gɛlɛya tun ma se mali la ban kalo fila kalo saba o kɔfɛ mali kɔni a gɛlɛya nan'i kun bɔ dɔɔnin dɔɔnin nka ka wuli joona ka gɛlɛya kunbɛn a fura bɛ sɔrɔ cogo min na jamana faamaw y'o kɛ Sɛbɛnnikɛla ko, naamu, taji dɛsɛlen bɛ, un, sabula fɛn min ye kɛlɛ min n'a wulilen bɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ, unhun, o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye fɛn caman ye k'a dasa, unhun, o de sababuya la, un, fɛn min ye taji yɛrɛ kɔni ye a kɛlen bɛ sanu ye, unhun, i ɲɛ yɛrɛ tɛ da a kan jango i k'a feere sɔngɔ nɔgɔya la, unhun, o de kɛra sababu ye, unhun, marisikalo tile tan ani wolonwula san 2022, unhun, jamana gouvernement a ye essence prix bɔ kɛmɛ ni bi saba la, unhun, ka na n'a ye kɛmɛ ni bi duuru ani murumuru la sɛbɛnnikɛla ko gazuwali nan'i yɛrɛ sɔrɔ kɛmɛ ani bi duuru ni fila la a kɛra ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu min n'o bɛ taji sigi piri sigi olu de ye ɲɔgɔn ye ni ka kuma nin ko in kan wa u nana a ye k'a fɔ jamana ka se kɔfɛ wulikajɔ min ani baara min bɛ se ka kɛ o de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ taji bondon minnu nalen bɛ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye jamana a yɔrɔ sabamaw ye olu wuli k'u jɔ kɛlɛ i n'a fɔ énergie du mali ani station caman bɛ yen minnu datugulen bɛ olu bɛ se ka bila baara sen kan cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko sabula ni taji dɛsɛra bɛɛ fɛn min ye énergie du mali a ka sandarali ba ninnu minnu bɛ baara kɛ ni kuran ye minnu bɛ baara kɛ ni taji ye o bɛɛ de bɛ jɔ n'o kɛra dɔrɔn bamakɔ bɛ bila dibi la ten buwa ala k'an kisi Ya Rabi, kabini ne nana nin ye, anhan, an ye min salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la, Jean Sise Dou, ɔ, ne bɛ n bolo bugɔ ka don, a don, n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan, Ngaki, Masasi, ɔhɔ, nin y'a ka fasiri ye, a ko di, Yohani Sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba dɔ b'an fɛ yan ko min ma hôpital du Mali, Mali, naam, ɔhɔ, ɛɛ Mayiga, allo, allo Mayiga, Mayiga,
an Daba, oui Mayiga kɔri fɛn t'i la
Bisimila an tulo b'i la ne ka wele waati na boloba ne fana sanfɛ sanfɛ
i na fɔ lala wulikajɔ fɛn bɛna kɛ jamana kɔnɔ bɛ kɛnɛ kan jamana kunnafoniya laj de garanranzefɛ ma
Ɛɛ bi fana ko kura wɛrɛ donna ko la, ɔhɔ, 14 janvier tɛmɛnen kɔfɛ, unhun, bi 13 janvier i n'a fɔ karamɔgɔ Sidibe bɔra k'a fɔ cogo min na, unhun, a ko jɛkulu min ma ko collectif pour la défense des militaires unhun, Damasana CDM unhun, olu farala jamana jɛkulu caman kan, unhun karamɔgɔ Daba Tunkara Mali kuntigilakaw waati kɛra mun ye Mura kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Faransi n'a marabaa dɔw tun bɛ ka kuma dɔw fɔ k'a fɔ k'an ka mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a ma kɛ sariya kɔnɔ k'u bɛ ka maaw faa maa minnu tɛ jihadiste ye o kɛra sababu ye wulikajɔ dun na kɛ min y'an ka finitigilakaw ko k'u se' ma wa ka kɛ ni Mali denw ka wulikajɔ ye u y'a jira k'a fɔ n'u ye Mali finitigilakaw ka kɛlɛ min kɛ u b'a kɛ Mali de kama, unhun, u b'a kɛ Mali de tɔgɔ la, unhun, sabula u ye fini ta Mali de kama, ayiwa, ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an lakana an yɛrɛ b'an yɛrɛ lakana, unhun, ka se k'o don nin ɲɛnamaya ka dɔ kɛ jumadonya in na, unhun, ka se ka jamana den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, unhun, jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin wagati in na an bɛ ka wele Place de l'Indépendance la, unhun Kumadɔ ye nali tun la kɔrɔlina mɔgɔw ko labɛn tun la ka dugu kelen na mali ko ale bɛ fan bɛɛ fɛkaw bɔlen don jɛkulu minnu kan ka jamana in denw kan ka baara kɛ o fana bɛɛ bɔlen don wa ne yɛrɛ kɛrɛfɛ waati n'a tɛ ma ba labɛnbaga n'omi bi bɛɛ kɛlɛ don O bɛɛ ye mun ye o ye Mali ye o bɛɛ ye mun ye an ka sɔrɔdasiw minnu y'an ka hɔrɔnya d'an ma minnu y'an ka danbe segin an yɛrɛ ma an b'o kɛnɛ de kan Maliyɛnw bɛɛ de b'a la a a kɛra association o a kɛra parti politique o a kɛra jɛkulu bɛɛ cɛ ni muso a denmisɛn ni maakɔrɔba u ye ŋaniya ta ka bɔ bi U bɛna an ka sɔrɔdasiw ŋaniya jira u la k'a fɔ n'an ka sɔrɔdasiw jamana bi jamana ko sɔrɔdasiw de sababu an bɛɛ de b'a fɔ alhamdulilayi kunun tɛmɛna y'a ye an bɛ bi de la hakili n'o ko cɛdenw u ye fɛn min kɛ hakilisigi la k'an yɛrɛ segin an yɛrɛ ma ko caman ko la an b'a mɛn don go don k'a fɔ bi an bɛ waso ni maliya ye maliya an bɛ waso n'a ye tabarikala e yɛrɛ ka émission i ye Maliyɛn de cɛ bɛɛ b'a suivi tabarikala i bɛ yɛrɛ ko la bi tabarikala mɔgɔw de bɛ gɛrɛ i la n'i ko i ye Maliyɛn ye o bɛ nin invité de ko n'u tɛna dɔ ye kɔrɔ k'i lajɛ a y'a lajɛ réseau kan bi jamana wɛrɛ de bɛ demande kɛ k'u b'a fɛ kɛ malien ye o sababu kɛra mun ye an ka sɔrɔdasiw tabarikala an b'aw fo merci n'ala sɔnna a ma an bɛ to ɲɔgɔn bolo

Bon nin baara in kɔni n'Ala sɔnn'a ma mɔgɔw bɛna juma seli yan, unhun, min labɛnnen don nɛgɛ kanɲɛ tan ni seegin, unhun, ni baara kɛra a kɛcogo la a bɛ sɔn ka kuncɛ yen, ayiwa baasi tɛ Mayiga, Jabate an bɛ min fara i ka kuma kan sanga kelen kɔnɔna la, unhun, i bɛ ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ sisan n'o ye Minisiri de l'Economie Aliseni Sanu, ɔnhɔn, kunnafoni dira an ma surɔ, anhan, ko min ye gasoil minɛ gɛlɛyalen bɛ jamana kɔnɔ, anhan, ko gasoil litiri miliyɔn naani o donna jamana kɔnɔ surɔ, anhan, citerne bi duuru ani fila, unhun o bɛ kukɛ la daba yɛrɛ b'a dɔn dɔnkɛ senli kura an tɛ san wuli kajɔ la ko gazli ko jamana kɔnɔ kunun kana se bi ma gazsiriri miy naani n'o bɛ bitu ani bila ko bɛna jamana kɔnɔ tari
ayiwa an b'aw ka wuli kajɔ la mɛri ma i
Ahmed Jakite. Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila sera Bamako. Kafo Jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Daba Tunkara. Naamu. Bala cogo bɛ di? Janti Sedu i k'a dɔn sɛbɛn bɛ n bolo min tɔgɔ ye ko La Révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Gaki. Sɛbɛnfura nin y'a bɔliko siɲɛ kɛmɛ duuru. Ɔhɔ! bi seegin ani kɔnɔntɔn o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko masasi masasi perezidan amadu tumani ture ala k'a hinɛ amiina janti sedu i k'a dɔn a fɔ kalo dɔ tile mugan jamanaw y'a ta mali kama anbarigo yɛrɛ dalen bɛ CEDEAO sɔrɔdasi minnu bɛ minisuma kɔnɔ anbarigo dalen b'u kan ee a bɔ sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko minisuma sɔrɔdasi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ mhm. a caman bɛ minnu ka mission dafara mhm. olu ka kan ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔ mhm. an dafɛ jamana dɔw bɛ yen minnu ye CEDEAO jamanaw ye n'olu donna janfa la ka anbarigo sigi Mali kan gaki o jamanadenw b'a la Sɛnɛgali Togo Côte d'Ivoire ani fɛn min ye jamana wɛrɛw ye olu sɔrɔdasi minnu bɛ Minusima na, unhun, u ka baara banna sɛbɛn dir'u ma k'a f'u ka t'u ka jamana kan, ee, kabi mars kalo tile fila, anhan, o y'a sɔrɔ embargo bɛ yen, unhun, taafan tɛ nafan tɛ, unhun, da bɛɛ tugulen don, unhun, u dalen bɛ Bamako yan minɛnw sirilen don, aa, u dɛsɛlen don ka taa, musow ni denw bɛ k'u wele, an, a ko somaw bɛ k'u wele, an, faw bɛ k'u wele, baw bɛ k'u wele, an, taafan tɛ nafan tɛ, unhun, sabula CEDEAO u yɛrɛw ka jamanakuntigiw dɛ, unhun, u kɛlen bɛ ka embargo da u kan, payi. Sɛbɛnnikɛla ko hali a ko nin kuma cayalen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye minisuma ka sɔrɔdasiw ye minnu tun bɛ mali kɔnɔ n'u caman bɛ yen ni farafindenw don u sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye sigi min kɛ akara n'a kɛra sababu ye ka mali yɛrɛ ɲangati ɲangati kɔni wolola datuguli de la fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ CEDEAO jamanaw ani mali ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw tɔɔrɔlen bɛ cedeao yɛrɛ a jamanadenw sɛnɛgali jamanadenw cote d'ivoire ni burukina a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka kulekan bɔ sabula mali ye jamana min ye jamana belebeleba sɔrɔ ba de bɛ bɔ mali kɔnɔ min bɛ taa ni jamana ninnu na n'a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ a sɔrɔ a nafolo a ka wuli ka jɔ n'i ye sɛnɛgali ta k'a lajɛ mali bɛ maa minɛn min doni mm. ka bɔ sɛnɛgali ka na mali la mm. o de ka ca kosɛbɛ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko wariko gannen bɛ wɔlɔfɔw la bi fo ka taa fɔ k'a to ten wa min nalen bɛ fara kan ah. o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamana caman ye mm. olu kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ mm-hmm. alizeri ani gine ani fɛn min ye moritani ye ah. ani eh, burkina ni nizɛr ah. nin bɛɛ lajɛlen ye jamana ye minnu bɛ sɔrɔ kɛ mali la mm-hmm. cote d'ivoire ani sɛnɛgali nka cedeao ye da min tugu n'a bɔra gine ani moritani na ka taa fara fɛn min ye jamana gine kan a ko fɛn min ye jamana in bɛɛ u bɛɛ bɛ kule la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔgɔsɔgɔla bonɛ tɛ an bɛ don min na ko bi nin tɔɔrɔ min bi filɛ nin jamana minnu ye janfa kɛ u ka sɔrɔdasiw kan mali yɛrɛ de b'a fɔ nin ko in na tabarikala sabula u ye jɔ jugu min fili u yɛrɛ taalen bɛ fereke o la ni k'u n'u siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ plume libre kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔsi se Jiri kelennajɔ a bɛ numuw ɲɛ don a la jɔsi sedu i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan jɔsi sedu i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri dɔgɔtɔrɔ umari mariko yalima a bɛ min umari mariko sadi yawuru bɛ kungo kunun ko ayiwa min ye dɔnnikɛla kibarumaw ye a nana o kama la i k'a dɔn ayiwa sadi ɲɛmaaso la min ye ɲininkali ye ani hakilinaw ka se ka dɔn ɲininkali min n'o bɛ bɛɛ lajɛlen da dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko yalima a kɛra kɔnɔ de ye ka pan ka taa san na wa a dɔn dɛ Landi Sedu i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko maa si den kelen tɛ min kɔni ye ayiwa a ka du politiki ye Landi Sedu i k'a dɔn olu ka kuma na olu t'a yɔrɔ dɔn olu t'a yɔrɔ dɔn olu bɛ min fɔ ka transition mɔɔw ɲininka Umaru Mariko n'a bɛ yɔrɔ min sabula olu de kɛra sababu ye k'a papa n'a ye kɔsɔkɔsɔ da sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ayiwa wulikajɔ bolo kan min ye dora jara ye dora jara ale de tun ye kɔrɔfɔ tigilamaa ye i k'a dɔn ayiwa sadi yawuru bɛ kungo kabini don min wulikajɔ nana boloda ka n gɛlɛnkɛ da umaru mariko la a tununna a ka ayiwa pati u y'a jira k'a fɔ kuma o kuma bɛ fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɔw ko a bɛ abijan mhm. tiɲɛ tɛ mhm. dɔw ko a na kɛ faransi mhm. tiɲɛ tɛ dɔw yɛrɛ ko k'a na kɛ faransi anbasadi la mali kɔnɔ yan tiɲɛ tɛ olu eh. kɔni t'a yɔrɔ dɔn wa olu ma se k'a yɔrɔ dɔn jɔsi sedu i k'a dɔn olu kɔni bɛ maa min jalaki walima k'o ɲininka o ye gouvernement ye jɔsi sedu i k'a dɔn u ma tɔtɔ ko la u ka jalaki fanba u taar'o de bɔ k'a bin min kɔni ye docteur choguel kokala mayiga eh. a na kɛ i k'a dɔn o de kɔni kɛlen bɛ k'i gere don bɔgɔ la Umar Mariko nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Umar Mariko yɛrɛ i k'a dɔn nin t'a awa siɲɛ fɔlɔ ye a ka gɛlɛya sɔrɔ ani kiiritigɛlaw sabula wulikajɔ de bolo dara a nɔfɛ journaliste Seydou i k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ min da ka Mali armée lagosi k'a fɔ olu ye maa wɛrɛ gansanw de faa Mura journaliste Seydou i k'a dɔn kuma min fɔra a ɲinin k'a fɔ u bɛ taa ɲininka ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a bolila journaliste Seydou i k'a dɔn polokosu polokosu sɛbɛnnikɛla ko docteur Umaru Mariko ɔhɔ a yɛrɛ tun bɛ kaso de la koyi ɔnhɔn sabula liberté provisoire a tun b'o de la sɛgɛnnafiɲɛbɔ journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan fiɲɛbɔda a nana dɔ fara dɔ kan unhun journaliste Seydou i k'a dɔn o don kɔni kɛra a sirankun yɛrɛ ye a y'a dɔn min bɛ sen na i ye nin ye ni k'i kɔsɔkɔsɔ unhun docteur Umaru Mariko a ma kɛ maa gɛrijɛgɛmaba ye ayi politique bunakun kan sabula unhun jamana in kɔnɔ un foyi ma wuli dugukolo sanfɛ ɔhɔ Umaru Mariko ko min ɲɛna président ma na dugukolo sanfɛ Umaru Mariko ko min sera ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min ka ko b'o dankan na i k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ ɔ min y'a ka soronadonbaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu ye kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔ sabula olu tun y'a ɲini k'a fɔ wulikajɔ ka boloda kiiritigɛlamaaw fɛ Umaru Mariko i k'a dɔn wulikajɔ min bolo dalen don juru min dalen don ji la a kama o ka dabila journaliste Seydou i k'a dɔn sariya dun y'a ɲini a ka na sabula kalo eh, dɔgɔkun fila de tun dira a ma n'a ma na journaliste Seydou i k'a dɔn a bɛ dɔ fara a ka ko kan min ye tribunal de compétence komini naani na Bamakɔ journaliste Seydou i k'a dɔn olu de b'a nɔfɛ hmm. sɛbɛnnikɛla ko a mana ye diɲɛ don o don i k'a dɔn boli min kɛra a fɛ ani tribunal y'a wele n'a ye banni kɛ ka na journaliste Seydou nin bɛɛ lajɛlen y'a damata kɔlɔlɔ ye min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye N'i hakili b'a la avril kalo tile fila tɛmɛnen in na, ɔhɔ, ADEMA tun ye awa welewele da min kɛ, un, o kɛnɛ de kan a taara nin kuma porokotolen in fɔ, naamu, ni ka taa jalaki bin a yɛrɛ ka jamana sɔrɔdasiw kan, kara, jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ ɲani na, ɔhɔ, jamana den bɛɛ lajɛlen tɔɲɔnen bɛ, kara, sɔrɔdasi minnu bɛ wulikajɔ ani cɛsiri la, ɔhɔ, ka Mali kisi, un, n'e k'i bɛ to olu lagosi, ɔhɔ, journaliste Seydou o kuma mun b'i kɔnɔ, kara, i bɛ mun de nɔfɛ, kara don, journaliste Seydou i k'a dɔn awa dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da, sikei, nin tun ye sɛbɛn ye, unhun, an ye min bɔ l'Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la. Daba Tunkara ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko an ka taa Buntigise Buntigise ale ye dugu ye min bɛ Kayi marabolo la komini min bɛ n'o ye Karakoro komini ye jamana yendenw u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ baraji min n'a ko labɛnna sefa wari miliyɔn bi wɔɔrɔ ani duuru entreprise min ye baraji labɛn u kɔ don ani sanji ka tew kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ji ye baraji ta wo ka taa n'a ye la hawula wala kuwata ila bila lazim cɛ ɛ ji taara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigida denw ye u ye kulekan bɔ jamana la k'a fɔ fɛn min ye dɛmɛ ye u ka kɛ mm. fɛn min ye u ka conseil régional ye min mm. bɛ kayi mm-hmm. o yɛrɛ nana ka na lajɛ mm-hmm. maire ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to nin barrage in ka dilan sabula kɔfolonba in a bɛ ji bɛ kɛ sababu ye ka sira tigɛ dugu caman na k'a sɔrɔ falaba de b'a da la n'a labɛnna a bɛ se ka kɛ nafa caman ye sigidadenw ma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Saint-Denis ye n'o ye Faransi mairie ye bolodonɲɔgɔnma min n'o b'o ni Bunti Gize maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye sefawari miliyɔn bi wɔɔrɔ ni duuru ye k'o di min bɛ se k'a to baara in a ka kɛ sigidadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko sugubulonw nana dayɛlɛ ŋaɲa ŋaɲa cakɛda dɔ bɛ yen ni o ye groupement d'entreprise Kasanbara ye olu nana ka na sugubulon sɔrɔ sugubulon dilen conseil régional ɲɛmaa n'o ye Funɛkɛ Sisoko ye ale kɔni ko fɛn min ye makama ye ani baara fɛn o fɛn n'o kan ka jir'u la o bɛɛ lajɛlen kɛra bureau d'étude o ye sɛbɛnniw kɛ ka fɛn min ye tamasiyɛnw ni danw yira o tuma entreprise nan'i kɛ baara kan baara bannen a k'u nana sɛbɛn di k'a fɔ baara banna maaw nana lajɛ dɔw kɔni ye ŋɔri bila ko la nka maa minnu bɛ n'olu bɛ ko in kunna olu ko pɔn ɲɛna pɔn ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye pɔn in ye an bɛ filɛ min na sanjiba fɔlɔ min yɛrɛ nana dɛ ji ka bi san ko girigiriw ani ji ka bi duguma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye pɔn in ye ko ji nana ka na pɔn belebeleba in k'a yɛlɛn ka taa n'a ye ten a Ee Ala sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye entreprise Kasanbara ye u ɲinina ka dɛsɛ co o tuma fɛn min kɔni ye hakiliw ye o nana sigi o tuma an ka ko in jateminɛ mairie kɔni tora taa ni ka segin la entreprise yɛrɛ a tɛ Kayi koyi a daga yɔrɔ bɛ Bamakɔ Kalabankɔrɔ yan de o tuma fɛn min k'a fɔ y'o nana kɛ ko in yɛrɛ a fura bɛ sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko don o don kuma kura de bɛ fɔ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la dugumaw kɔni olu kɔni ta kɛra ɲani ko la gansan ye sabula olu yɛrɛ ye farikolola baara min kɛ nin ko in na a da gasi ka bon ka taa fɔ ko fɛn min ye sanji fɔlɔ ji ka taa n'o pɔn in ye o tuma a ɲɛ kan ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko don o don fɛn min ye tatɛmana si tɛ bɔ sotigi bɛ taa sennama bɛ taa fɛn min kɔni ye kuma jɔlen ye o tɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ taara mairie maaw ɲininka mairie maaw ko ko in de kan ka ɲini entreprise fan fɛ conseil régional fana y'o kelen fɔ entreprise ɲininkalen o ko a fiɲɛ t'ale la k'a bɛ bureau d'étude de la bureau d'étude ɲininkalen o ko fɛn min ye jateminɛ de kan ka kɛ entreprise bɛ se ka baara tɔ ka segin a kan cogoya min na entreprise ko ko tuma ko ka wari kura de bɔ ka d'ale ma baara in bɛ kɛ cogo min na o i y'a ye u y'a ɲaami ɲaami ɲaami u ni ɲɔgɔn cɛ han sɛbɛnnikɛla ko Madina bɛ dɔ f'a ninnu na. ɛhɛɛ ministre de Madina l'équipement Sisoko a bɛ dɔ fa tɛ Madina ka wariko dɔn Ɛhɛɛ, ah. sɛbɛnnikɛla ko Ahan. a ko kuma gannen bɛ duguladenw kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ fɛn min ye Madina Sisoko ye n'a tɛ pɔnko in kalama n'o ye Kayi micro barrage ye n'o ye Bunti Gize ye conseil régional da bɛ fɛn min ye barrage ko min na o tuma a ka wulikajɔ kɛ joona sabu dugumaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ wa u t'a fɛ nin ko in ka koso kasa ka taa da ye a ɲɛ ka ɲini joona min bɛ se k'a to min ye fiɲɛ kɛ o ka jalaki min kan ka min kɛ o ka se ka kɛ min bɛ se k'a to baara ka sabati sabula fɛn min ye entreprise GEK ale de jalakilen fɛnɛ bɛ maa min bɛ yen n'o ye jɔli kɛ n'o ye entreprise kasanbara ye o kɛlen bɛ k'o jalaki ko in kɔni ɲaaminen bɛ nin cogoya in de la kunnafoni filɛ nin ye an ye min saalo ka bɔ mali tribune kɔnɔ A ka bi bɔli la an bɛ jate i k'a dɔn fɛn maa caya ka ban ɲuman tɛ dɔn te la ɲuman ni te duman te zara i sɔn ko premier min te baramuso fɛnɛ bɛ yen dɛ te baramuso cɛ n bila sa n ka zara min daba tunkara ni fiɲɛ yɛlɛmana ni ɲɔfiyɛmuso ma yɛlɛma a bɛ k'a ɲɛ na ɲɔŋɛɲɛ bɛ k'a ɲɛ la kana siga bala cogo bɛ di o dun ka jugu dɛ o ka jugu dɛ journaliste sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvel horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko mahamani ture mahamani ko mm. a k'i k'a dɔn ekɔliso directrice mm. premier cycle selenge i k'a dɔn u ye muso min kantigɛ journaliste eh, sedu i k'a dɔn ayiwa min kɔni ka bagama ye journaliste sedu i k'a dɔn gendarmew bara k'a ko ɲɛɲini mun ni mun kɛra jɔni ni jɔni b'a la mhm. a ko min ɲɛ selenge i k'a dɔn lɔkɔliso min bɛ yen a ɲɛmaaba a don maakun tɛ lɔkɔli la sabula denmisɛnw bilalen bɛ wakansi la mhm. avrikalo tile mugan ani kɔnɔntɔn tɛmɛnen madamu watara aramata togola dugulama bɛɛ lajɛlen kɔni kamanaganna ka taa mhm. bɔ muso in kan muso min ka ko man jan i k'a dɔn ani maa tɛ se ɲɔgɔn ma f'a b'a ka baara la muso da de ne mhm. minisiri min n'a bɛ lakana kunna journaliste sedu i k'a dɔn a ye tabale gosi sabula wulikajɔ ni cɛsiri dawudu ali mahamadin a y'a jira k'a fɔ nin ko in ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka se ka dɔn ɲɛfɔli ka kɛ jamanaw ye kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn lakana tigilamaaw kɛlen bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ muso in ka faali kɔni a dɔnna madamu watara aramata togola de don ale de ye directrice ye premier cycle B min ye groupe scolaire eh, kangare i k'a dɔn a bɛ selenge sɛbɛnnikɛla ko awɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni mm. olu ye baara daminɛ a bɛ waati jan bɔ mm. o sɛgɛsɛgɛli in kɔni senfɛ maa saba minɛna maa saba kɔni bɛ bolo la bi ɔ min ye gendarmerie ye mhm. faanakaw fɛ yen journaliste sedu i k'a dɔn maa saba min minɛna mm. sɔmi kɛlen don k'a fɔ olu bɛ ko dɔ kɔni kalama mhm. sibiridon mɛkalo tile wolonwula tɛmɛnen mm. i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ olu bɛ ko dɔ dɔn mhm. u tɔgɔ ma fɔ sabula min ye gendarmew ye u bara k'a ko woloma woloma mhm. ni k'a ko bɔ ɲɔgɔn na nka kunnafoni tɔ na ɲɛdɔn min kɔni dɔnnen don mm. min ye muso in ye mun de kɛra mm, a fakun dun ye jumɛn ye journaliste sedu i k'a dɔn k'a kantigɛ u ma dan o ma min ye senkuru fila in ye k'o bɛɛ lajɛlen pelu sɛbɛnnikɛlaw ko adamaden kɔni ni gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ jɔnni de taara bin muso in kan mhm. a ko a yɛrɛ kun kɛlen bɛ ka mobili kura san koyi ani mobili in ma taa ekɔliso la a don jɔnli sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'a k'i yɛrɛ ɲininka mhm. nin ko in kɛra ka da dalu jumɛn in kan jɔn ni jɔnni don mhm. nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura Daba tunkara ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma l'œil du mali maliden ɲɛden adama kulubali ni y'a ka sɛbɛn ye Nostradamus kulubali ko recensement général min n'a fɔlen bɛ ka jamanaden an'u bolola nafolo n'u siso dan n'ala ma jakɛ e ko recensement in na kɛ de ee sabula maa minnu bɛ yen n'olu sugandira ka bila baara in na olu sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ ala ni nafolo ko y'a sababu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana de y'a laɲini san ni san fɛn min kɔni ye san hakɛ dɔ bɛ o de bɛ jateminɛ jamanadenw u hakɛ de bɛ dan k'a dɔn jamanaden hakɛ ye min ye o de ka ɲi u bɛ si so min kɔnɔ k'o hakɛ dɔn ah! sabula o b'a kɛ sababu ye ah! maa min bɛ yen ni soko gɛlɛya b'a la o bɛ dɔn maa min bɛ yen n'a ka jama ka ca ah! n'a ka baloko ka gɛlɛn o bɛ dɔn o tuma jamana yɛrɛ n'a dɛmɛbaaw bɛ labɛn kɛ min bɛ se k'a to dunkafa ka sabati gɛlɛya caman bɛ yen n'o ye sirako ye n'o ye ekɔlisoko ye ani dɔgɔtɔrɔsoko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ jateminɛ ni recensement ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko recensement général n'u ko a ma RGPH a tako duurunan o den tanan gosilen bɛ n'ala ma jakɛ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ ko la nɔgɔlen ye sabula kabini mɛkalo tile duuru ni formation daminɛna maa minnu sugandira ekɔli mɛtiriw b'a la jeunes diplômés sans emploi b'a la k'a fɔ u ka taa baara in kɛ tile tan ani seegin u b'o de kɛ formation na nka min nana k'a la gɛlɛya ye tile o tile ko dɔrɔmɛ kɛmɛ wɔɔrɔ de bɛ d'u ma u ka tilela b'o la u ka daraka b'o la u ka essence sɔngɔ b'o la kɛmɛ wɔɔrɔ u k'o ka dɔgɔ k'o ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko u k'o ka dɔgɔ mm. o n'i y'o ta k'o lajɛ mm. olu ka formation tile tan ani seegin kɔnɔna na mm-hmm. waa tan ani kɛmɛ seegin a bɛ bɛn o de ma mm-hmm. u ko ni musakaw bɔr'o la dɔrɔmɛ kelen ti to mm. a laban forokonin bɛ to a dogisara la o y'a dama gɛlɛya ye mm-hmm. nka min yɛrɛ nana kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye recensement u bi dɔgɔkun damadɔ de k'a la k'a daminɛ fɔ k'a ban waa duuru o de bɛ d'u ma o ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko u k'o ka dɔgɔ o tuma fɛn min ye denmisɛn ninnu ye ani maaba minnu bɛ ko ninnu na olu caman bɛ yen y'a dɔn olu dusu ka teli caman murutira sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye formation ye tile damadɔ bɛ yen u kɔni yɛrɛ y'o colo ala ni ko in yɛrɛ gɛlɛya u ko fɔ dɔ de ka fara wari kan wa fɛn min ye yɔrɔ dɔw bɛ yen u k'olu recensement ka gɛlɛn koyi sabula teri Rusu ani banbaanciw kɛlen bɛ ka dugu minnu minɛ, un, i n'a fɔ Gawo, un, fɛn min ye Mopti, un, Tɔnbukutu, un, ani Kidali, un, fɛn min ye Segu fan dɔw bɛ yen maa tɛ se ka se yen, un, yala olu recensement bɛ kɛ cogo jumɛn? A bɛ gɛlɛya, sɛbɛnnikɛla ko, unhun, nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw de ye, siga t'a la, minnu kɔni nalen bɛ nɔrɔ ko in na, anhan, n'Ala ma jan kɛ, an, minisiri min bɛ yen n'a bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ, unhun, a laban a ka ko in a bɛna kɛ koba lankolon ye mm -hmm. sabula maa minnu kan ka baara kɛ ni k'a tilen mm -hmm. a dɔ bɛ dɔ la u bɛ taa baara lankolon de kɛ u b'a fɔ min ma tubabukan na k'a bâcler kunnafoni filɛ nin ye k'an ye min bɔlen bi mali kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste sedu e ko bi ta an t'a bila yan bi ta an b'a bila yan fɛn min kɔni ye foli ni tanu ye mm. an b'o ta ka lase arajo so minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen b'an na i n'a fɔ fɛn min ye arajo faso kanu banabakaw fɛ yen fɛn min ye garan bɛ yen mm. an bɛ foli ni tanuni d'a ma mm. maa min bɛ yen n'a ye jɛkafɔ kanu kosɛbɛ mm. n'o ye kɔkɛ maye sisɔkɔ ye an bɛ foli ta ka d'a ma nin waati mɔnzɔnna mɔnzɔnna awɔ fɛn min kɔkɛ maye kɛɲɛ ɔhɔ n'i y'a yɔrɔ jan fɛ i bɛ ɲin fɔlɔ de ye eh, a nisɔn ka di dɛ e kojugu a bɛ se ka ɲin jan ninnu bɔ k'o dafiɲɛ ka di awɔ aa ah, ne ko kɔkɛ maye nin ye kabako dan ye keɲɛbakaw ka arajo min bɛ yen n'o ye arajo gindiso ye keɲɛba mm, mm. an bɛ foli ni tanuni di a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma u ka animatɛri min bɛ n'o ye kɔnɔ keyita ye ni bɛɛ ko a ma ɛlikadi an bɛ foli d'a ma nin waati in na mm-hmm. journaliste Sedu i k'a dɔn banaba kɔɲɔw tabale gosira kaw min ye ba sangare ye mm-hmm. banaba dugutigi a n'a nɔnɔw mm-hmm. ko ka kunnafoni da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ni ala sɔnna alamisa sa nata o don banaba kɔɲɔw bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma a bɛɛ lajɛlen bi k'o la journaliste sedu i k'a dɔn n'o kɛra i k'a dɔn min kɔni ye a don kɔni daba naani bɛ datugu o bɛ kɛ daba naani da naani don da naani da saba ye banabakaw ta ye da kelen maa tɔw jɛlen b'o la Nka banabakaw bamakɔ daba naani da saba don da naani don n' ye o segukaw wo motikaw wo kayikaw olu bɛɛ jɛlen bɛ da kelen na bamakɔ ka da saba ye banabakaw ta ye nka da saba in fana fila ye maju kelen ta ye
ee kɛlɛ maju awɔ da saba in da saba ye banabakaw ta ye nka da fila bɛɛ ye maju kelen ta ye hmm. i bɛ miiri minɛn o minɛn na k'o bɛ feere daba naani na i b'a sɔrɔ maju bɛ na n'a bɛɛ dɔ ye o tuma da fila y'ale kelen ta ye ɔ da saba in ye banabakaw ta ye. MS bɛ fɛn caman kan sisan dɛ hali katakatani. Journaliste Seydu i k'a dɔn min ye banaba ye i k'a dɔn barikadugu don mm. mali kɔnɔ yan journaliste Seydu n'i y'a mɛn awa bagi a ka feere bagi feerebaa ka ca nka bazɛn feerela ye maa fila ye modibo gambi mali bɛɛ bazɛn tigi ye modibo gambi ni gaɲi la de ye o n'o y'a to a bɛɛ bɛ bagi feere n'i y'a mɛn usini usini usini bɛ n bolo maa kelen

Aa sisan a bɛ ɛ manje ni fɛn de fɛ- fɛ feere. Zɛrɛ- zɛrɛ. Zɛrɛ feere. a bɛ zɛrɛ ni melɔn de feere a zɛrɛ ni melɔn ka di Journaliste Seydou Ɔhɔ. n'i y'a mɛn esansi kana dɛsɛ mali kɔnɔ Ɔhɔ. mali kɔnɔ Ɔhɔ. maa fila jɔnni station station bɛ yen n'i bɛ esansi feere Ɔhɔ. maa fila bɛ yen n'olu ni bɔ esansi ko la esansi mali tɛ esansi sɔrɔ jɔnni jɔn mamadu yara ɔhɔ ani haji bacili eh? n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn o ye abe wali ye wa mun wali ablo bacili mun wali ablo bacili ye ablo bacili e ɲinɛna petrobama kɔ de awɔ olu ye taji feereba ye nka naba a naba n kan b'o de ma. Eh, kana ni... n ko fa labe fa. Hein? Fa c'est un jeune pétrolier. Eh. Fa là mon ami là. Moi c'est pas ton c'est notre ami. Et eh, non. La Tambadjeri. I tora la o. C'est notre ami. Ablo oh. Bacili bɛ fa bi. Ah ayi eh ayi Ablo wa. Ah. Ale y'a ka station bɛɛ feere Total ni Shell ma ale bɔra essence ko la. Journaliste i k'a dɔn waati dafara Banamba kɔɲɔ i k'a dɔn an bɛ segin a kan alamisa nata Sangare côté a ko nka ka kangari da Banamba denmisɛnw ye cortège mankan mankanba o t'u danbe ye o t'u danbe ye o tuma a bɛ kangari da bɛɛ ye
Madame Bote ko ka foli ni tanuni lase worokiya Sise ma k'a buranmuso don Selenge ni waati in na u sɔgɔlen bɛ arajo Jɛkafɔ la an bɛ foli ni tanuni d'u bɛɛ lajɛlen ma Journaliste Seydou i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn foli laban an n'o ta ka dankɔrɔba sɛgɛrɛ Diamant Noir min ye Adama Traoré Nostradamus i tɛ nin kelen dɔn sa i kunkolo munumunu ka taa ka n'i t'o dɔn foli laban e t'a ɲɛ e tɛ jeli dɔn foli laban e foli laban o y'an bɛɛ terikɛ ye I bɛ kalan ɲɛna jɔyɔrɔma kɛ tma ba bɛ kɛ n ka kɛku ba bama jni n ko de y'a so to a ye ba yɔrɔ la sokɔrɔbugu n'an taara baki dun na i taara lala wala waatila i labilabugu e ja basi dun na n'i taara ko i ma maa tɛ tun fɛ n'i ko ko ba ma don don i y'a faamumu An bɛ basi dun o bɛ tila ka nɔnɔ kɛ basi la an b'o dɔsi ye o ye tiɲɛ ye misiri tugulen don so la bɛ sɔrɔ ka sabu sen donse'a dɔn sadanni na min ye ayiwa an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ tɛkun n'olu wulila Amɛdi Jakite ale ni moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana tɔw maa dun nɛgɛ ɲɛ mugan segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ mugan ani kelen farikoloɲɛnajɛkɛlaw olu bɛ ye kɛnɛ kan ni ala sɔnna ntɛnɛn nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ k'olu lakali nka ne ni lamɛnbaaw an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ la o ye sini su ye arajo manca fm 21h30 arajo manca eh, i ye nin dɔ diɲɛ bɛɛ ye je connais pas an t'a dɔn oh, eh, kɔrɔbɔrɔ arajo butigi min o don kɔrɔbɔrɔ butigi sini su 21h30 arajonin ne ni ayiwa arajonin min bɛ titibugu tɛ wa o don Daba ka kɔlɔsili sini su 21h30 arajo manca FM sanfɛ Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛw la.